Ok, so Dia daoibh bliain 2, tá súil agam go bhfuil sibh go maith agus fáilte chuig Ceacht 2 inniu. So ní tógfaidh sé mórán am eh tá muid ag leanúint ar aghaidh leis an píosa gramadach atá déanta againn nó tosaithe againn inné. So inné bhí muid ag féachaint ar die eh, unterordnenden eh Konjunktionen so inniu tá muid ag dul ar aghaidh leo. agus beidh muid ag cleachtadh leo. So beidh muid ag féachaint ar leathanach céad fiche cúig sa leabhar Viel Spaß zwei ach tá gach rud déanta ar an bhfoirm so tá muid just chun dul trí cúpla samplaí ionas go dtuigeann sibh cad atá ar siúl agus ansin beidh sibh in ann é a thrialladh ar an bhfoirm mar is ceart. So, rachaimid isteach chuig Ceacht 2, is Céadaoin an 20 lá de mí Bealtaine agus seo an rud atá agam. So, níl, níl na samplaí déanta, tá muid a' déanamh le chéile iad. So, tá gach rud ar haon fiche cúig. Caithfidh sibh na habairtí seo a cheangailt ar an bhfoirm leis an focal wenn. Now, seo an, an-tábhachtach, cuir an camóg agus an lánstad isteach mar seo an autocorrect. ar an bhfoirm seo. So mar sin, muna cuireann tú an camóg isteach tar éis an focal deiridh agus roimh an wenn agus muna bhfuil an lánstad ag deireadh an abairt iomlán, beidh sé mícheart. Agus táim tar éis an treoir sin a thabhairt daoibh so má deineann sibh dearmad air, tá sé oraibh. Beidh mé ag glacadh leis an mícheart agus an náid in ionad na marcanna a bhronnadh oraibh so bígí an-chúramach. Tá rialacha an-láidir a bhaineann leis an camóg as Gearmáinis. Tá tá siad níl siad cosúil le Gaeilge nó Béarla nuair is féidir leat iad a chaitheamh isteach nuair atá tú ag iarraidh just an teanga labhartha a chur in iúl nó mar atá tú ag iarraidh sos a thabhairt don duine atá ag léamh. Tá fíor-rialacha a bhaineann leo agus ceann dos na fíor-rialacha sin ná leis na cónasc seo. so, is riail é agus tá an teanga mícheart gan é. Is cosúil leis na ceannlitreacha ar an ainmfhocal. So, em, tá an ceacht seo, em, táim ag taifeadadh anois agus tá cúpla sampla. So, féach ar seo, Ich esse den Apfel. Ithim an úll. Ich habe Hunger. So, in ionad é sin a rá, táim ag iarraidh rá, Ithim an úll nuair atá ocras orm. So, caithfidh mé dul le Ich esse den Apfel. Níl aon rud ag athrú ansin ach anois táim chun an camóg a chur isteach agus an wenn, an nuair. So, leis an nuair caithfidh mé an briathar haben a bhogadh chuig an deireadh agus ní bogann aon rud eile. So, gan an haben, dá mba rud é look, well bain an haben? Bain é. So sin an rud atáim fágtha le. Wenn ich Hunger agus now caithfidh mé an Habe a chur isteach. Now féach ar sin. Chuaigh sé isteach eh, I'll just cuir ar ais dó. Chuaigh sé díreach mar a bhí sé scríofa anseo. Is fós Habe. Ní faigheann sé aon deireadh difriúil nó aon rud toisc gur bhog mé é. Táim díreach ag athrú ord na bhfocal, nílim ag athrú an gramadach. So, pioc mé suas an focal habe agus chuir mé ag an deireadh é. Sin an méid. So, is fós ich habe ach níl siad le chéile, tá ord na bhfocal imithe i bealach difriúil. Ó, C mór ansin de chúis éigin toisc nach féidir liom clóbhualadh. So, Ich esse den Apfel, wenn ich Hunger habe. So déan an rud céanna anseo. Ich gehe zum Laden, es ist sonnig. So téim chuig an siopa, tá sé grianmhar. So an chéad píosa, níl an píosa seo ag déileáil leis an wenn so ní athraíonn aon rud. Ich gehe zum Laden. Now in ionad an lán stad, táim ag cur isteach an comma agus ansin táim ag cur isteach an wenn. So má bainim, táim ag bogadh an ist chuig an deireadh. Ó, so tá an ist á bhogadh ansin. So wenn, so má cuirim ist chuig an deireadh, táim fágtha le wenn es sonnig ist. Agus sin é. Fanann sé mar ist mar tá an gramadach i gceart sa ghnáthabairt, so níl aon rud mícheart, táim just ag athrú ord na bhfocal arís.

lánstad. So arís, muna cuireann tú an comma agus an lánstad isteach, tá an foirm chun é a cheartú mar freagra atá mícheart agus tá mise ag rá libh, sin an gramadach, an comma agus an lánstad, mar sin muna bhfuil sé i scríbhinn agaibh, tá sé mícheart. So nílim ag athrú aon rud agus sibhse ag caoineadh agus ag gol liom go raibh sé i gceart seachas rinne tú dearmad ar an camóg. Is cuma liom. seo na rialacha cloí leo le bhur dtoil. So tá na deich gceist le freagairt ansin ar an bhfoirm. Tá siadsan, mar a dúirt mé, ar leathanach 125 sa leabhar ach ní gá dom an leabhar a oscailt anois cos tá siad scríofa ansin. So just brú ar Send me an email agus Submit. agus beidh sibh go breá. So go n-éirí libh leis sin. Má tá ceist ar bith agaibh, ná tar chugam, mar is cuma liom, nó, táim ag pleidhcíocht. Má tá fadhb ar bith agaibh, seol ríomhphost chugam láithreach agus míneoidh mé nó déanfaidh mé mo dhícheall é a mhíniú go soiléir daoibh, mar tuigim go bhfuil sé deacair an gramadach a fhoghlaim tríd an ríomhaire agus ansin. but just déanaigí bhur ndícheall agus feicfidh muid conas gur éirigh libh. Beidh mé in ann tomhas a dhéanamh ar an tuiscint ag féachaint ar na rudaí a scríobhann sibh ar na ar na bhfoirmeacha. So go n-éirí libh. Táim ar an taobh eile den ríomhphost má táim ag teastáil uaibh, actually cén t-am é? Yep, deich chun a deich go deich tríocha. Beidh mé tar éis mo mo Frosties a ithe ag an bpointe sin so beidh mé réidh le dul, beidh mo Weetabix ite agam so beidh mé lán le fuinneamh chun cuidiú libh. Ok? Ó yeah agus measúnú leanúnach ar an Aoine so ná déanaigí dearmad go bhfuil sin ag teacht. So go n-éirí libh agus.